2 Petro 3 vesi ya 9 Ambuye sazengereza nalo lonjezano lake monga ena achiyesa chizengerezo, koma aleza mtima kwa inu osafuna kuti ena awonongeke, koma kuti onse afike kukulapa. Koma tsiku la Ambuye lidzadza ngati mbala, mmene miyamba idzapita ndi chibumo chachikulu, ndi zamwamba zidzakanganuka ndi kutentha kwakukulu. ndipo dziko ndi ntchito zili momwemo zidzatenthedwa. Ndiye Bible ikuti Mulungu sazengereza ndi lonjezano lake. Ena amati ah Mulungu adazengereza ndi lonjezano lake lakuti adzabweranso Ambuye Yesu Khristu. Koma Mulungu sazengereza ndi lonjezano lake ndipo Ambuye Yesu Khristu akuti thambo ndi dziko lapansi zidzapita koma mawu a Mulungu sadzapita. Haleluya. Ndiye kwa amene ali nalo khutu amve chimene mzimu wa Mulungu unena. amene ali nawo maso aone, akhale okonzeka. Tikhale okonzedwa bwanji? Pamene tilandira ubatizo wa Mzimu Woyera, pamene tilapa ndi kubatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, kuviikidwa m'madzi ambiri thupi lonse limeneli Mulungu natipatsa Mzimu Woyera. Ndipo Mzimu Woyera ukakhala mwa ife, tidzafa ku makhalidwe onse a thupi awa, kudama, ufiti, ku- kutukwana umoyo wa- wa- wa zigololo zisiliro kuba katangale ukuluku onse chinyengo chidzachotsedwa mkati mwathu mulungu adzatipatsa makhalidwe achilungamo makhalidwe oyera moyo wachiyero wakugonjetsa tchimo aleluya ndiye tikhale otani tikhale okonzeka vesi ya 10 yo baibo ikuti Koma tsiku la Ambuye lidzadza ngati mbala, m'mene miyamba idzapita ndi chibumo chachikulu, ndi zamwamba zidzakanganuka ndi kutentha kwakukulu, ndipo dziko ndi ntchito zili momwemo zidzatenthedwa. Ndiye kuti tsiku la Ambuye lidzadza ngati mbala kwa iwo amene sanakonzekere, amene akunjoyabe, amene aloledzera ni zochitika za dziko lapansi, m- madansi, mapwando, zina zonsezi zimene mdyerekezi wakupatsanizo. Aleluya, lidzadza ngati mbala, ngati msampha kwa inuyo. Ndipo Baibo tawelenga apa kuti nchito za dziko lapansi zidzatenthedwa ni moto. Ndiye inu mukamamatila zimenezizi mudzatenthedwela limodzi. Aleluya! Koma kwa amene ali nalo khutu, amene ali nawo maso, akumva cenjezo limeneli, akumva kuitana kwa mzimu woyela umeneyu. ndipo nkhosa zanga zimamva mawu anga ambuye yesu khristu atero ndipo mwachanguchangu akubwera akuthawa ku chiweruzo chimene chili nkudza kuti akhale malo otetezeka amenewo amene ni munthenga za jehova amene ni mumchombo chimenechi khristu yesu tiyeni tikonzekere kubwera kwa ambuye yesu khristu Ambuye Yesu Khristu akubwera. Mulungu sazengereza ni chenjezo lake. Mulungu sindiye munthu kuti aname. Izizi ni zenizeni. Mosasamala kuti kaya anthu achimwa zedi pano pa dziko, kaya mdima ukula, koma Ambuye Yesu Khristu abwera. Kusakhulupirira kwanu, kusakhulupirira kwa anthu sikuwapangitsa kuti Iyeyo asabwera. Iyeyo abwerabe. Ndipo mu nthawi yake akutipeza. Ambuye akudalitseni.